Eh, igbo bụ igbo mma mma nụ ekenee m unu eh? a sị na ihe okenye nọ ana wee fụ na nwata rigorogodo elu ọjị na ọ ma afụ ya maka na o bu ụzọ siwe ite na-aka enwe mkpọmkpọ agha kedu ife mere m ji atụ inu a ọ maka okwu a a na-ekwu na-asị na ndị nwụrụ anwụ kesie ekpe ndị dị ndụ ekegharịa kedu ife okwu a pụtara ndị nwụrụ anwụ kesie ekpe ndị dị ndụ ekegharịa i nee anya n'ọtụtụ ezinụlọ taa ị ga-afụ na nna ha ma ọ bụ nna nna ha gwalụ fa nye fa iwu sị nwa m unu ejekwana n'ezinụlọ a ma ọ bụ unu ejekwana n'obodo a ma ọ bụ unu esikwana n'agbụrụ a wee nụ nwaanyị ụmụ nwaanyị nwere ike ịnụ di ebe afụ mana ụmụ nwoke unu ejekwana ebe a na onye ọbụla jere ebe afụ ite nkwụ awanarị ya n'ezi i nezie anya tata ọtụtụ ndị na-asị n'ihi ụka n'ihi oke agụmakwụkwọ na ụwa oke amamife na ndị nwụrụ anwụ kechaa ekpe fa nwa dịzị ndụ ekegharịa nya ọ nke a mezi na ụfọdụ ndị nna fa gwa unu ejekwana ebe a jee nụ nwaanyị o jewere ite nkwụ awanarị ya n'ezi ị fụ ya ka ọ na-eje ebe ahụ ụmụnne ya ekwue ọ sị ya mba mmadụ ekwuzikwana na ọ nya nwaazị ka ọ dị mma anyị ajụrọ na ajụ esori eje nụọ nata ya na ya wee wụrụ ife emebigo ọtụtụ ezinụlọ ofu nwoke tata nwoke m ma taa jee dute nwaanyị ife karị ọgụ arọ na iri ruo tata amụrọ na nwa onye nke ọzọ jee dute ndị ahụ n'obodo nna fa sị fa ejekwana ahụ ka o jee dute nke ya na-ekwu na nsogbu adịrọ nwa mme na abọ ọ fụzịa ka nwunye ya jee buchata nwa ite dobe ọ na-asị ya nwaanyị kezi ọ sị ya na ọ kwanụ ka ọ wee fụsa ọsụ ya n'anya ife a wee wute nya bụ nwoke nwaanyị aka amụ nọnara ya nwa ọ sị ya na ihe eru n'ụlọ na ụrụ ife ka akpa o dunata ya jee nụọ ọzọ ọ nya wụ na ya nwa mụtagodo nwa taa ife emebigo ọtụtụ ezinụlọ e nwere ife mee nna gị ma ọ bụ nna nna gị ji sị unu ejekwana ebe a ụfọdụ ka a na-agwarị na obodo nkekwa obodo fa unu ejekwana n'ọnụ kụa ya for instance n'unu ndị iti unu ejena na village a n'onu ndị iti ihe ndị a niile wụ ife ụfọdụ neghara anya taa na-ekwu na nsogbu adịrọ ife wee na-emebi ọ nya ka m ji wee na-agwa ndị mmadụ jụọ ese malụ ntọ ana gị mgbe ọbụla ị chọrọ ịnụ nwaanyị malụ ma ọ kwa ebe ndị be unu na-anụ nwaanyị ka ị ghara iji aka gị kotere onwe gị okwu ife a dị mkpa rinne nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ị makwara ife agbụrụ unu na-eri ị makwara ife agbụrụ unu na-asọ enwere ife ndị be unu na-eri enwe ife fa na-asọ ụfọdụ tata jizi n'ihi ebe fa bi na fa nọ mba ofesi ma ọ bụ na fa nọ na ife ndị bekee na-akpọ siti wee na-eri ife ọwụna ma nke ndị be fa na-eri ma nke ndị be fa na-ada eri agbụrụ ọwụna nwee ife eji mara fa ọ nya ka ị ga-eji wee nọkata ị nụ ka a sịrị mmadụ E, e, nna ya ma ọ bụ nne ejikwa nke wee mara ndị be anyị ị makwara nke eji mara ndị be unu wee zi ife ka ọ sọsọ arụrụ ana ka ị dị mma na ya ka ọ sọsọ inupụ isi ka ọ sọsọ ikwesi onu ike ọ fịabazia gị arụ ị chọba ndị be unu gee ntị ife nne gị ma ọ bụ nna gị gwara gị ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ka ọ wee baara unu uru a ka m bụkwa Maazị Akụeche Chinedu MC Bazito nnukwu nwa amụ na Abagana deje daalụ nya gazienụ